Ataonongera ku State House, makosanawa adapanganso zina zosokoneza kumeneko. Of course tikudziwa zonena kuti iwowa adaswanya katundu wa State House. Komatu sizokhazonso iyayi, lero kwatuluka nkhani ina kunena kuti mamulumuzana ena adali busy kumeneko. kusamutsa agalu a state house, kuba agalu a state house okwana anayi, kodi ndi ndani amene adaba agaluyo? Sitichedwatu apa, pa screen panupo mukuonatu ndiye kuti mzibambo amene wavala shirt yake ya purple ameneyotu ali m'dzibangili, ndipo dzina lake nalikhalatu Godfrey Jalale. Mkulu ameneyu adalitu wachiwiri kwa mkulu woyang'anira nyumba yachifumu, State House, mu ulamuliro wa a Lazarus Chakwera ndipo tikunena pano ali m'manja mwa apolisi. Adam'manga pa 21 November 2025, lomwetu ndi Lachisanu lapitali. Kodi akuti adammanga pa mlandu wotani? Akutitu pa 19 September 2025 kukafika pa 4 October 2025, mkuluyi adali busy kusamutsa katundu wake ku State House kumapita nawo kwawo. Mmalo mosamutsa katundu wakewo, adayiwala zonena kuti akatundu ena si ake, Adali busy kutalika manja kutalika dzala kusamutsa agalu aku state house a mtundu uja otchedwa kuti no German Shepherd. Agalu omwe ndokwana anayi asowa kumeneko ndipo mkuluyi ndi amene akukayikiridwa kunena kuti ndi amene adasowetsa agaluwa. Tunena panopa adakalibe mchitokosi ndipo leroli adali pa court ku Lilongwe kumeneko kukayankha mulandu umenewo. ndipo waukana kuti iyeyu sadapange zimenezo. Malinga ndi a mbali ya boma, akupempha kunena kuti mkuluyi amusungebe kwa masiku ena 7 akuchita kafukufuku amenewa, pamene loya wake Khwima Mchizi wanena kuti izi n'zosayenera chifukwa chonena kuti mkuluyi wasungidwa kale maola opitilira 48. zomwe malinga ndi malamulo amayenera akhale 48 hours ali mmanja mwa apolisi kenako apite ku khoti osati adutse nthawi imeneyo ndipo iyeyu akuyenera atulutsidwe kaya ampatsa belo kaya sampatsa belo koma mkuluyi ndi zonena kuti akuyenera atulutsidwe ndithu malinga ndi malamulo zomwe zampangitsa jaji yemwe aweruza mlanduwu kunena kuti akankhire chigamulo chake mawa kunena kuti adzakhala akuweruza bwinobwino mawa Kodi n'koyenerera mkuluyu apatsidwe belo? Kapena n'koyenereranso kutino angotulutsidwa choncho? Chigamulo chidzabwera mawa. Kapena mwinamwake akuyenera asungidwenso m'manja mwa polisi kwa masiku ena 7, malinga ndi mmene apemphera anthu amene akuchokera kumbali ya boma. Tikamakamba za anthu amenewatu, akutsogozedwa ndi a Felix Senzani. Ayi, mmenemotu ndi mmene zilili. Kunena kuti kuwononga ku State House sikudali kongophwanya katundu kokha, sikudali kongoka- kongowonongera makoma a State House okha, koma ndiye kuti kudalinso kuba! Agalu, zomwe zatulukatu ndi zimenezi. kuti eh ayi komatu tidzifunsa apa kunena kuti kodi agalu amenewo kuti afike pobedwa nkhani zake kodi ati nchani kuti akafike poba agalu ngati amenewo ati amafuna chani chifukwa agalu m'makomomo alimo ochulukanso ena ochitosowanso kuti no akufunikira anthu atapanga adopt Kodi iwowa kuti akafike poba agalu amenewa aku state house ngopambana chotani aku state housewo ehe tikukambatu zonena kuti ndi agalu amtundu wa German shepherd amenewotu si agalu amasewera ndi agalu oti akawerengetsa bwinobwino ndalama zake zomakwana kaya 4 million kumapita uko mmwamba ndalama zochuluka ngati izo mudziwa kale inu nyumba yachifumu singasunge nyangwita za agalu singasunge agalu ngati ammakwalalamu opezeka ku area 23 kwa Chiuzira uko kapena kumapezeka cha kwa Chinsapo olo kwa mgona ku 25 ayi kapena ku Ndirande mm -mm. akuyenera kukhala agalu odula ndithu mmenemo ndi mmene zayendera muli m'maganizo pa nkhani imeneyi Ngati muli nawo, ayikeni mu comment section, koma nde kuti kuwayika molemekezanso maganizo anzathu, kufikiratu nthawi ina akutitu.